Hello there. It's good to join you today and to share something of the, the wonderful message of the Bible. Ah, zikomo kwambiri chifukwa cha kukhala nafe mu tsiku la lero ndipo ndikufuna kuti ndigawane china chaketu kuchokera m'baibulo I'd like to talk to you today about the fact that we have salvation through the Lord Jesus Christ.
inetu ndikufuna ndilankhule nanutu mu tsiku la lerotu mfundo yokhazikika yonena kuti ifetu tili nacho chipulumutsotu mwa ambuye yesu khristu
The verse I'd like to read with you is found in the New Testament in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 9. vesitu limene ndikufuna ndilankhule nanutu mu tsiku la lerotu likupezeka mu chipangano chatsopano ndipo ndi 1 atesalonika chapter chake cha 5 ndime yake ya 9
For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. ndipo vesili likunena kuti pakuti mulungu sanatiika ife tilawe mkwiyo komatu kuti tilandire chipulumutso mwa ambuye yesu khristu This little section of the Bible starts by reminding us that life is very uncertain.
Uh, vesitu limenelitu limene taliwerengali likuyamba kutikumbutsa ife kunena kuti moyotu ndi wosakhazikika I've no doubt that you're aware of that because we find that life changes so often. ine ndiku- ku- kukhulupirira kuti inu mukudziwa za nkhani imeneyi chifukwa timaona nthawi zonse moyo zinthu zikusinthasintha Things that we thought were going to be with us forever, all of a sudden stop and life changes.
zinthutu zimene ifetu takhala tiri kuziganiza kuti zidzatha kukhala nafe limodzi kwa nthawi yayitali kapena mpakana kalekale mwa kamphindi kochepa timaziona zasintha ndipo palibeponso uh, sizili pamenepo
The world is in turmoil at the moment with COVID 19, and people wonder when will it stop and will things go back to normal?
Mukudziwa pano kuti dziko lapansi lili m'mavuto aakulutu ndi matenda amenewa a COVID-19 ndipo anthu onse pa dziko lapansi akudabwa kuti kodi zimenezi zidzatha liti ndipo moyo udzabwerera liti muchimake.
And maybe in your own personal circumstances, sometimes you have work, sometimes you don't, sometimes you're feeling well, sometimes you're not. Life is so changeable and uncertain.
nde inu monganso mukudziwa kuti ngakhale pa moyo wanutu nthawi zina mmakhala ndi zinthu zina nthawi zina simmakhala ndi zinthu zina ndipo nthawi zina mmakhala bwino mwina nthawi zina zinthu sizimakhala bwino moyo ndi wosinthasintha kwambiri ndipo simungathe kuutchula kuti uyenda bwanji But God also reminds us in this passage that the world promises peace, but it cannot deliver it.
komatu mulungu akutulonjezanso akutiuza kuti akutikumbutsa ife mawu akuti dziko lapansi limalonjeza mtendere komatu mtenderewu sizingathe sizingathe kuli- ku- kuperekayi The leaders of our countries tell us they can sort things and sort our economy and sort our health, but so often they sadly fail.
azitsogoleritu a m'maiko mwathu amatilonjeza ife kuona kwakuti akonza zinthu zimene zalakwika akonza zinthu za umoyo akonza zinthu za maphunziro ndi zinthu zosiyanasiyana koma samakwanitsa kukonza nthawi zonseyi And often, of course, it is not their fault because life is uncertain and changeable.
ndiye nthawi zambiritu zoonadi zimatha kukhala kuti si vuto lawo chifukwa choona kwakuti moyo eh, nthawi zonse ndi wosinthasintha ndipo ndi wosakhazikika
But I would love you to understand today that God offers peace and he guarantees to deliver it. koma ine ndikufuna ndikuwuzeni mu tsiku la lero kuti mulungutu amaperekatu mtendere ndipo amatsimikizira kuona kwakuti aupereka mtendere umenewo
Jesus, the Son of God, is called in the Bible the Prince of Peace. Yesu Khristu, mwana wa Mulungu mu Baibulo, amatchulidwa kuti kalonga wa mtendere.
And one of the core messages of the Bible is we preach peace through Jesus Christ.
Ndiyetu nsanamira imodzi ya mu uthenga wabwinotu mu Baibulo ndi yoona kwakuti timalalikiratu mtendere mu dzina la Khristu.
Maybe you're troubled. Maybe you have guilt. Maybe you have fears. I can tell you today, through faith in Jesus Christ, you can have peace with God.
mwina inutu mwavutika kapena kuti mwatunduzidwa pa moyo wanu komanso muli ndi mantha pa moyo wanu ndikufuna ndikutsimikizireni lero kuti mukhoza kukhala nawo mtendere kudzera mu dzina la yesu khristu
The next thing God tells us in this passage is it is possible to be safe.
ndiyetu chinthu chotsatiratu chimene chikutiuzatu mu ndime imene tawerengayi ndi choona kwakuti ndi zotheka kuti munthu ukhale wotsimikizika mtima kapena wopulumutsidwa we were born in darkness not physical darkness but moral darkness the darkness of our hearts inu mukudziwa kuti ife tonsetu tinabadwa mu mdima osakhala mu mdima uja usiku timaona uja koma mdimatu wa mitima yathu imene unakhazikikamo
But the light of the glorious gospel of Jesus Christ can take away that darkness.
komatu kuwalatu kodabwitsa kwa uthenga wabwino wa ambuye yesu khristu kukhoza kuthamangitsa mdima umenewo
And it is indeed possible to be safe.
ndipotu zoonadi ndi zotheka kuti munthutu ukhaletu wopulumutsidwa
The, the, the verse that I read with you tells us that God is angry about sin.
pa vesi tu limene ndakuwuzanili likutiwuza kuti mulungu tu ndi wokwiya ku nkhani ya uchimo We- We all have disobeyed God and broken his commandments.
ife tonsetu taphwanyatu malamulo a mulungu ndipo sitinamumvere mulungu
The Bible puts it simply when it says, For all have sinned. nde baibulotu limangolankhulatu mophweka pamene limanena kuti pati- pakuti palibe kusiyana pakuti onse anachimwa
And God is angry about sin and wrongdoing and wrong thinking in our lives.
nde mulungutu amakwiyatu zokhudzanatu ndi uchimo komanso kuchita zinthu zoyipa komanso kuganiza zinthu zoyipa pa moyo wathu
God is angry for many for many reasons. mulungutu ndi wokwiya kwambiri pa zifukwa zambirimbiri
Sin hurts us, it damages us, it brings suffering, and God is angry about the effect of sin in our world. Mulu- ah, chi- uchimotu umamukwiyitsa mulungu ndipo watiwononga ife komanso wawononga chi- ah, chikhalidwe chathu ndipotu pali zinthu zambiri zimene zikuchitika pa dziko lapansili ndipo mulungu ndokwiya nazo chifukwa cha uchimo God is also angry because we have disobeyed him, and he knows best, and he warned us, and we've sinned against him.
nde mulungutu ndi wokwiya kuti chifukwa chona kuti ifetu sitinamumvere iye ndipo akudziwa zimenezi kuti ife sitinamumvere iye ndipo akufuna kuti ifetu aku- akutipatsa chenjezo
But the verse I've read with you says, God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. komatu vesi tu limene tu ndakuwerengera likunena kuti pakuti mulungu sanatiyike ife tilawe mkwiyo komatu kuti tilandire chipulumutso mwa ambuye yesu khristu
God has brought salvation to you through his son, Jesus Christ.
mulungutu wabweretsatu chipulumutso kwa inutu kudzera mwa mwana wake yesu khristu
God sent his own son from heaven to earth to pay for our sin by dying on the cross.
mulungutu anatumizatu mwana wake kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lapansi kupita pa mtanda kuti akafetu chifukwa cha machimo athu
And when Jesus died upon the cross 2020 years ago, uh, he was paying the price and suffering for sin.
pamenetu yesu khristu tu anafatu pa mtandatu pafupifupi dzaka 2020 years zapitazotu iyetu anavutika pamene paja ndi kulipira mtengo wa machimo anu
But I want you to remember today, it was not anything that he'd done wrong. That was not the reason for his suffering. It was Christ died for our sins. koma ndikufuna inu mukumbukire kunena kwakutitu iyetu anazunzika pa mtanda paja osakhala kuti kalipo kena kalikonse koyipa kamene anachita koma yesu khristu anazunzika pa mtanda chifukwa cha machimo anu God's son Jesus was holy and harmless and without sin.
mwanatu wa mulungu yesu khristu iyetu ndi oyera komanso tu ndi wopanda tchimo komanso tu uh, ndi wopanda chiwawa china chilichonse
So this salvation is God wants to rescue us, to forgive us.
nde chipulumutso chimenechitu ndi mulungutu kufunatu kutimasula ife kufuna kutikhululukira ife
He wants us to be safe and he wants us to have peace and he wants us to know his great forgiveness and salvation.
iyetu akufuna ifetu tikhale otetezeka ndipo tikhale ndi mtendere ndipo akufuna ife tidziwe za chipulumutso chake komanso chikhululukiro cha machimo
And so the Bible puts it very neatly when it says Christ died for our sins, he was buried, and he rose again on the third day. ndiye baibulotu limafotokozatu mo- momveka bwino kuti yesu khristu anafa chifukwa cha machimo a- cha machimo athu ndipo anayikidwa m'manda ndipo anadzutsidwa kachiwiri kuchokera ku manda To enjoy salvation, you need to turn from your sin to God.
inutu kutitu mukasangalale ndi chipulumutso mukuyeneratu kutembenuka kuchokera ku machimo anu kupita kwa mulungu And you need to trust in the Lord Jesus to save you.

Iyetu analonjeza kuti wina aliyense amene adzaitanira pa dzina la Ambuye, Ambuye Yesu adzapulumutsidwa.
I'm going to finish by reading a, a verse to you from John chapter 3 and verse 36.
Inetu ndikufuna ndi- ndimalizetu pakukuwerengerani inutu vesi lochokera m'Baibulo pa Yohane chapter chake cha 3 ndime yake ya 36. It says, He that believeth on the Son has everlasting life, and he that believes not the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him.
ndipotu vesi limeneli likunena kwakuti iyetu amene akhulupirira mwanayo ali nawo moyo wosatha koma iye amene sakhulupirira mwanayo alibe moyo wosatha ndipo mkwiyo wa mulungu ukhalitsa pa iye You can choose to trust in the Lord Jesus today and enjoy God's everlasting life.
inutu mukhoza kupanga chisankho tu chakuika chikhulupiriro chanu pa yesu khristu kukhala mpulumutsi wanu mu tsiku la lero ndi kusangalalatu ndi moyo wosatha wa mulungu or you can refuse to believe and god's anger will still hang over your head ndiye kapenatu mukhoza kukwa- kukana kukhulupirira ndipo mukatero mkwiyo wa mulungu udzapitiriza kukhazikikabe pa inu our prayer is that god would bless you richly through salvation today Ndiyetu pemphero lathu ndoti Mulungu akudalitseni inu mochuluka kwambiri kuti mukafikiretu kuchipulumutso mu tsiku la lero.
Thank you for listening to me today.
Zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera kwa ine lero.